agaghị inwe nnukwu mmadụ ha otu a ya were amara Chineke na nkụzi o jiri alala mba taa ka ịga n'ụta anyị na-akpọ ọchị ka anyị gaa na nnukwu ụkọchukwu anyị a a na-eji akwụrụ ogwula mba dị anya anyị ugwu ka ebe a taa anyị gee ya ntị n'olu ya dịrị anyị na mma
onye nze anyị ekelela m gị and uh, adị m happy ma m batara gị ahụ gị ga happiness wụ sincere happiness ịhụ n'ihi na ọ dịghị ahapụ izu ugbu a ibuba n'obodo na-ahụ ndị dị mkpa and uh, chineke gara asịkwa ndị gara aga ga-ede So ị ga-adị. Em, Na-ekele ndị ka ha dịrị unu ha dịrị unu mba na esteti ha gadebere. Ịhụ ya. Eziokwu o kwesịrị ka na-akụtụkwa dị n'aka ya. Eji m aka n'eziokwu ebe ochie a gị na ka nwee na ndị ọzọ unu na ha so achị unu nwa aka gbuola otu agụ ka ọ wụ abụọ ka ọ wụ atọ tutu akpọwa ogbu agụ o gbuola otu agụ ọ qualify ala ịza ya ga-egbuzuo ya abụọ gbuzuo ya atọ gburu gawa

dike gbara nta ọ na-awụkarị ndị nọ n'isi ihe ha na-face at all times bụ destructive criticism enwe ebe a naghị emekpe ya niile ka a na-eme onye ọbụla ma support ka ọ ga-enye even na ala Ụmụikeagwụ asị m udo dịru unu ya udo dịru unu a wụ ya wụ ekele jizọs ka o siri n'ọnwụ bilie ya wụ ekele o kelere ndị na-eso ụzọ ya several places ha gbakọrọ ha ji egwu na ụjọ gbakọọ mechibido onwe ha ụzọ ya wụ ekele in the appearances o mere to them ya wụ ekele o kelere ha udo mee gịnị and kemgbe ahụ the apostles na ndị anyị na-akpọ the church fathers amaburu ekele ahụ ọ ga-adị na a na-adị ekele kama na chọọchị we call it apostolic greetings and mgbe ọ bụla ị sị udo dịrị mmadụ ihe ị na-akọwara onye aha internally wụ ma agha ma ọnwụ ma mfu o si n'ụzọ onye aha ha pụọ ndị Ụmụikeagwụ asị m udo dịrị unu dịkwara gị Kedụ okwu m chọrọ ịtọgbọ tutu m contribute my own little quota Agakwa m ikele onye ụkọchukwu mụ na ya so in the person of uh, Reverend Canon uh, Sọpụrụchi Diọkpa our colleague Orthodox Anglican Communion where we are currently serving is serving under the diocese of Umuahia were asị nwa nọ ọnwa ole taa so o so n'otu n'ime ndị bịara ije ahụ ee ma ọ dịghị okwu ọzọ m ji bịa nga briefly na-awụkwụ mfe okwu m kwufọrọ na burial ahụ that very day based on the encounter m nwere spiritually tutu bịawa burial in fact mgbe m nwere information na ọ mụwa ga-eme that eh, commendation service abịara m receivewe ndị ụlọ ụfọdụ ebe a nụkwa ya and eh, abịara m receivewe some discouraging eh, words

few days before m abịara burial a of which mgbe m na-eme homily na burial ahụ I shared revelation na otu m jiri hụ our ancestors ndị nwe ala Ụmụikeagwụ ma nta iko dị ya ha wụ nne mụrụ nze anyị anọ nga anyị nọkwutechara ha n'ụwa anyị amatala ahịa ma anọ ahụchara m ha isiara mitin na họl otu a na-ala onye ọbụla sụ mkpara ha na-alaje ha na-alaje ha na-abaje ọgụ mgbe ọgụ nye onye ọbụla akpụ n'ọnụ asụje mkpara ahụ ala Ụmụikeagwụ emebisecha ala Ụmụikeagwụ emebise which I said in that burial isiokwu m kwukwere na burial a ma m- isiokwu ma mmalite ma njedebe wụ all that has to do with peace love unity ọ ya ruru ofe ọzọ m ji jụ ekwutekwala m okwu yiri ya na platfọm ma abịa ngwa na mmadụ ole kwenye nwere smartphone ị na-egete ndụmọdụ ụfọdụ na ihe ụfọdụ mega ebe a and iji gwakwa anyị ije mere nga taa abịaghị m ya naanị n'aha onwe m as the only indigenous clergy e nwere n'Ụmụikeagwụ I am not the first nor the last ije mere bụ abịara m ya n'aha ndị ka ebu m ụzọ in the person of eh, Venerable Nweke nọ ala bekee Reverend Ekwuha, Baba Chibuzor the, our colleague. Reverend Dan, um, Reverend Don Iwu, and so on and so forth. So they are part and parcel of ije a m bịa. Abịara m n'aha ha, abịara m ikwu uche ha, abịara m ikwu ọnụ ha. Udo dịrị unu.